nne ọ ga-adịrị gị na mma biko ike agwụkwana gị biko kwube chukwu gọzie gị amen o amen o nna amen o amen o ọ ga-adịkwara m na mma amen i receive na ọ ga-adịrị m na mma because eh hey ife anya m fụrụ ife anya m fụrụ ọnụ m aya akọchala ya akọcha n'obodo a ife anya m fụrụ ọnụ m aya akọchala ya akọcha n'obodo a a sị na onye njem ka onye isi awọ ejego m afụgo m ejegokwanụ m afụgo m hei a sị na e na ndị be anyị ndị be anyị bụ ndị e lili eli n'obodo a eche na igbo dị clever enough you know igbo abịagodo na asị m ọ bụrụ na ndị abakaliki ndị abakaliki iwe wekwana unu ọ bụrụ na ndị abakaliki so akpọ kwurikwuri a na-ezuzu eyi dị nzuzu ịmago by by our side na ndị abakaliki a na-ewe fa na ọ ndị mgbu na fa enwe fa pasta nke a bụ ma ndị anambra o ma ndị imo steeti o ma ndị enugu steeti

left and right ikpu left and right ikpu front and back ikpu gbasakasara ebe niile i kwusi okwu ike ị chọgodu ha na-ayọ gị ayọ anọ m o me m n'anya nke a abụrọ na mmadụ sị mụ ọ na-ayọ nwanne anyị nwoke nke bụ na nwoke abụọkwa mmadụ nwaanyị o agadi nwoke abụọkwa mmadụ nwaanyị mana ọ na-ana iyi n'obodo a mana ọ bụrọ mmadụ nwaanyị ọ na-ana iyi na side nke ya style nke ya ka o si ana n'iyi because ọ lapụ ụmụazị na naijiria lapụ ụmụazị na naijiria ma nwunye ya nọrọ obodo a na-asakarị o nwere ife o kwere eme o nwere ife o nwere ike imenwuru onwe ya nawazikwa na anaghị okwere ana mana ọ bụọkwa mmadụ nwaanyị mana onye mazi ma ọ bụkwa ka ife kedozirie ọ nọ n'ebe a na-anwụsi igbo nabazi ya na okwere ana mee nke acha mee nke acha mee nke acha ọ nọrọ late 50 o ọ na-asakagharị sote na nwunye ya echegide na naijiria nwoke nwunye wee je nwunye wee nwụrụ so ọ bụ onye iberibe na side ya godu ịghọtago so mana anọ m nwaanyị a na-ejekwu nwaanyị obodo jekwulie na-asị ya na-asị ya ọba- na-asị ya papa you say say you don't want something are you sure you don't want something you don't want something so no since i know you never want you don't uh, you never ask something you mean that you don't want something ọ na-ayọ ya ayọ na ọ chọrọ ife ka ọ na o nwere ife ọ chọrọ nwatakịrị bụ sọ mma mana ịmago na otele isi ka fa bu na ife fa bu na iyọrọmonjụ ọ na-ayọ nwoke a nwoke a sị ya na ọ chọrọ something ịghọtago na ya chọrọ si m de amụbụrụ m ntụ asị ọ sị m kedu ụkwụ onye ji wee mee something nwa ọ na-ajụ ya na ọ ma ife ọ na-ajụ ya na ihe ọ na-ajụ ya bụ ka ọ pịa anya ọkụ ị fụ ka obodo si na n'iyi ya ka ị batara bụrụ ụmụ akwụna na-azụ n'akwụkwọ nursing school na-azụ na-eme nkewa na-azụ ebe- different school ti nwata nwata akwụna na school na-azụ ya n'akwụkwọ ma ụmụnne gị nọ naija na-ata afụ ị bịara ibute ego i werezie ego nke ị tatara afụ na-azụ ụmụ akwụna n'akwụkwọ hei igbo eligo na-eli n'obodo a afụrọ m ebe cleverness ndị igbo dịzi cleverness ndị igbo na n'iyi n'obodo ọya na aja ifere unu emegbugo m ị na-azụ nwa akwụna n'akwụkwọ mụsagoro nwa mụsịgoro nwa biko fa na-amụsịrị nwa o nwere fa ncha niile na-amụbere nwa even from 15 14 years fa ebidogo mụsịa ihe niile ha ya-amụ ị na-azụ ya na-azụ nwa ya na-azụ nwa ya na-azụ nwa ya na school eh, ebe ị bịara ibute ego i were nke ị tata n'afụ na-espendkwa n'isi fa igbo na n'iyi n'obodo a kedụzi ike ị bịara ibute ka ọ na ị mara na ọ ike ka ị bịara obodo a ibute ọ kwa ike ka ị bịara obodo a ibute ee eh, hello ọ kwa ike ka ị bịara obodo a ibute ka ị bịara imezi gịnị kọọlụ m ka m malụ unu ncha niile na n'iyi ndị ala